of course ah ndife amalawi tokha tokha inde ha. tisamangike Eh, ayi tisamangike yeah so mmene ndimayamba show iyi ndinanena kuti mumadziwika ngati munthu amene ali motivational speaker mm. so achinyamata masiku anowa kumanena kuti you know, most motivational speakers are not that practical what they preach mm. is not necessarily what they do or what they practice in mm. real life mm. anthu ena amatha kunena kuti ah ine ayi ndinayamba restaurant ndi mpunga umodzi mm. koma kuona kuti ah, munthu uyu akungokamba zinthu za motivation izi koma zina zomwe akukambazi mm. sizili practical mm. ndimafuna inuyo kuti anthu amapanga relate bwanji ndinuyo as a motivational speaker are you someone that is so practical with whatever he preaches uh, thank you so much uh, ine ndimakhala practical uh, in what i share uh, with the people uh, chifukwa choti uh, ineyo zinthu zimene ndimachita o zimene ndakhala ndikuchita ndi komwe ndachokera uh, ndikumalo kuja kuti um, kwa practical kuti ndakhala mmakwalalamu mm. kukulira Kawale, Ndirande, kaya ndi ku Nkolokosa, Zingwangwa, pena paliponse ngati muno mu Blantyre, I think malo amene sindimadziwa ndi Machinjiri ekha. So ndikudziwa how to start from scratch to really to rise to certain levels. So I'm very practical uh, with the context ya understanding of our economy mm -hmm. in Malawi mm -hmm. yes mm -hmm. that is fantastic so macheza athu asanakolere zana zanali mm. ngati sali dzulo mm. masiku angapo amene apitawo mm. potengera kuti anthu podcast imene akuionera tsiku uh, lina mm. you have launched uh, two books yes. ndimafuna ndimve kwa inuyo ndi mmene reading culture ilili kumalawi kunoko mukuona kuti nzeru zimene mwaziika m'mabuku amene awawa anthu atha kuzipangadi access anthu agula bukhu nkuwerenga. So uh, kunena moona mtima ndikonena kuti reading culture yathu mm -hmm. ndi yovutikirapo mm -hmm. and it's even worse now kuti society yathu imafuna zinthu zija zoti zongo angona 30 seconds mm -hmm. Um, basi kaya ndi ka reel kaya ndi ka tiktok angokaona safuna zinthu za nthawi yayitali mm -hmm. So bukhu lija kwa anthu amene angalipange access ndikuliwerenga liwathandiza ndithu but ine ndimakhulupirira kunena kuti sikuti anthu onse angafikire or tiktok zina sum- ah, sikuti zimafikira onse ndingakhale ndikufunitsitsa kuti ziwafikire koma tipeza njira yonena kuti even amene sanafikirewo azizipezabe mwina pang'ono pang'ono as i continue to share on my, on my platforms koma ndiwapange encourage anthu kuti agule awerenge mabukuwa

For me it's more of uh, a reminder mm. uh, maybe of unfinished work mm-hmm. because mm. nsaname ine ndikamapanga zinthu zanga ndikamapanga share ngati pa, face, uh, pa, pa facebook paja mm. or pa linkedin mm. i just share because uh, ndili mwana mm. ndikamaona mabwana aja sindinkadziwa kuti anafikapo bwanji apa mm. kuti chinachitikira ndi chani kuti afike apapa mm. koma kenako ntapanga nawo engage uh, anthu awiri atatu no no anthu awa they're just human beings mm. the only challenge timakhala nayo ndiyonena kuti timalephera kuafikira mm -hmm. kuti timve zimene anapanga then naona kuti kuli bwino ndizigawa information ija mm. mwaulere mm. and more so because ndi ndi background ya chikhristu ndi munthu ineyo nakulira mbanja loti la chikhristu loti timapanga share ka the gospel mm. ndasaid why don't i share what i know mm. nde ineyo nimaona kuti kuli bwino ndiagayire anthu aja uh, zimene ine ndimazidziwa kuti azizitani azizifikira kuti mwina make akhoza akhoza kusintha mm -hmm. mm. so when you, when you um, reflect on the term visionary mm. what defines it in your leadership journey

O, indidi, ngakhale isakhale ine, koma mibadwo ikubwerayo, pa zimene ndikupangazi, zidzafikire mibadwo iwiri ikubwerayo. Ndi zimene ine ndimaganizira. Ya. So, mmene mwakamba za mibadwopo, you have just uh, reminded me of uh, a certain concept that uh, you know ha- has been popularized of late. Uh, we fond of talking about uh, generational wealth. Inuyo generational wealth nkhani imenejayo mumayiona bwanji? Nzothekadi munthu kupanga create wealth yoti itha kukhala sustained for generations to generations koma ungaipange create bwanji? Ok zimenezi ndi zotheka aah and tikamanena generational wealth aah ndimafuna kuti a Malawi adzimvetsetsa bwino bwino komanso ndi anthu so you find that maybe your parents came from the village and then anakuphunzitsa sukulu cholinga chawo nchonena kuti mwana wangayu asazavutike they may not have given you money so wealth should not just be looked at in terms of money uh, but sometimes you should look at the acts uh, that have been put forward so you find that mwana uja amatha kumphunzitsa ndi cholinga chonena kuti kutsogoloku m'badwowo udzasinthe. Ndichifukwa chake muzaona anthu amene ali atsogoleri panopo kaya ndi president kaya ndi chani amakhala kuti makolo awo ankangofuna mwina mwa, mwina mwa, mwana wawo azangopita ku sukulu nde mmene wapita ku sukulumu basi no mwana uja kenako azapezeka kuzakhala president or azakhala nduna koma cholinga chawo chinali chonena kuti ndifuna mwanayo uyu kutsogolo azakhale ndi pofikira pabwino mm. so sometimes we focus kwambiri pa za ndalama komano its possible mm -hmm. so you may start from here kuti ndingowaphunzitsa ana anga bola apite ku sukulu mm. akapita ku sukulu akangoyamba ka business akaka then kutsogoloko mm. azayamba kuchita bwino kwambiri kenako kutsogoloko you find that then you build generational wealth mm. then you find kuti that will actually be, be materialize into money mm. uh, it will be, you'll be able to monetize mm. what you've learned mm -hmm. yes so ndimafunanso inuyo muyankhule kwa achinyamata enawo kuti they weren't born in uh, privileged households mm. eh? nde mwina ena akakuonani amaona ama kuti ah, a Nkhoma ajatu koma ukayang'ana komwe anachokera mm. eh, ukaona masiblings awo mm. uh, makolo awo amaoneka kuti anakula pa chinyezi mm. eh, inuyo munthu wokuti Ah, alibe china chilichonse there's no heritage uh, mm. from their parents whatsoever munthu mm. ameneyoyo mungamuyankhule chotani uh, because you're someone mm. amene maoneka kuti ha skulu mudachita munaphunzira mm. university ya pamwamba malawi mm. muno tikudziwa mm. e, eh, maoneka kuti kamoyo ka kokudya uh, bread wa margarine mm. sikuti mwayamba lero yayi a Nkhoma mm. munayamba kalekale mm. nde ine ndikufuna mumuyankhule munthu amene panopa uh, nyengo zake sizili pabwino mm. koma mumpase chilimbikiso based uh, on how you understand life itself so ineyo i was privileged chifukwa chakuti mmene ndimakula ngakhale bambo anga anali pa ntchito amasta anali pa ntchito yapamwamba Mm. Ah, anali akupanga ti macertificate tomweti Mm. kenakono ine nakhalapo nyumba yati kungolowa kutsegula pa, pa, katani ndiyoti ndi ku bedroom ya makolo mm. zimenezo ndinazionapo mm. zinandichitikirapo uh, kumapanga queue kosamba kumapanga queue uh, uh, ku, uh, kuma toilets uh, kuyenda wapansi kuchoka ku uh, ku Kawale 1 kupita ku Kawale 2 mm. ku, uh, ku, ku primary school zonsezi ndinazionapo ndipo koma ndimathabe kuona mm. kuti pakati pathu mm. panali ana ena oti ndi osachita bwino mm. kusiyana ndi ine uh, umaona kuti ine inde zangazi suti zili kwabwino kwenikweni mm. koma nzanga akuvutikiratu Ndiye ine ndimafuna ndialimbikitse anthu kunena kuti mpamba waukulu ndi moyo wako. Aaa chimene chimativuta kwambiri ndi chonena kuti aaa chifukwa cha zimene takhala tikudutsamo what happens is that it plays on our mind so the environment starts to speak to us imayamba kumatiyankhula kuti iweyo ndi wovutika. Ukakhala kumalo kovutika kuja umaona kuti waona tsopano kuvutika, waona mpaka kukanika kusambatu, taona olo nsapato imene wavalayo, nde anthu akamakuseka akamatani zimene akuyankhula zimene zija nde zimakhazikika mmoyo mwako koma ine ndifuna ndalimbikitse anthu aja onena kuti anthu ifeyo timabadwa opanda kena kalikonse anthu alipo amene anachoka kuchokera pa popanda kena kalikonse ndikudzuka ndikukhala anthu enieni ine ndimanena kuti kungophunzira anthu awiri atatu amene anachokera kwachabechabe ine ndimapereka chitsanzo cha ah, munthu ngati ngati Joseph wa m'Bible uja mm -hmm. anakaponyedwa ku ndende poyamba anagulitsidwa ndi azibale ake amene mm -hmm. uh, kupita ku, uh, ku, ku Egypt atapita ku Egypt kuja anapezeka kuti wapangidwa betray wakalowa mu ndende nde we ndiwe kapolo koma uli iwenso mkaidi mm. koma he rose to become a prime minister chimene chimativuta nthawi zambiri ndi patience and patience imavuta chifukwa chonena kuti zinthu zimene timadutsamo mm. anthu zimene amatiyankhula ndiye timaona ngati kuti sitingazifikire ndi timagiva msanga and panopo generation yathu ndiyofuna zinthu mwachangu changu changu changu mm. koma kungodikira pang'ono kungozipasa 3 4 5 years muzaona kuti moyo wanu wasintha. Umangofunika kungokhala chindunji pa zimene ukupangazo kungopanga focus olo kaya ndi ma drama amene kaya ndi chani chimene ukupangacho if you put yourself 100% 200% you give yourself wholly I can assure you munthu akhoza kupita akhoza kukhala china chilichonse chimene angafune pa moyo uno.

take us through um, your journey to that level of attainment and what practical steps young people that are watching us in this particular episode can learn from you so zikomo kwambiri and thank you so very much for that I, chimene anthu akuyeneka kudziwa ndichonena kuti ndinachitadi ndinganene kuti chisomo kani mwayi because when i was in form 3 i was not doing very well mm. so my dad pushed me very hard he was a, he was a disciplinarian mm. to the extent that ataona malizatsi anga a form 3 anandiuza kuti pakhomo pano usachokepo holiday yonse ino 3 months mm. sinachokepo mm. Anaitana azinzanga ndi kuwaban'a kuti asazabwerenso pakhomo pakwathu. Ndikundiuza kuti upeze mabuku. Napita ku secondary kwathu, St Patrick's kukatenga mabuku ndikuyamba kuwerenga. So, ndinachoka pa number yoti sinakapita ku university, mwinanso olo kukhonza, and I went into university. and then I finished my degree. Ntamaliza degree yanga ija, uh, what I did was I started working. Luckily enough, nagwira company yonena kuti imapereka ngongole kwa anthu. Mm. So when I ntangoyamba ntchito 10 months into the job, I managed to buy a house in area 18. Mm. on mortgage staff mortgage Mm. and later on um, because nali ndi mtsikana amene nimamuyembekeza kuti ndimkwatira koma nna- ndinapeza wa first year yaro Mm. nde nimamdikirira nde mmalo moti ndingodikirira ndingopanga chani ndipange study Ndi- i started chartered management accounting Mhm. so when i was around 27 28

and mmene momo ndili nayo kale benefit yoti akhoza kumandilipirira school ku S- phoenix or st andrews Mm, mm. so i rose very quickly mm. nthawi imeneyoyo then i did my mba pa ine ndekha mm. because the bank said the building society said sitingakulipire poti wangomaliza kumene ukadali wang'ono i think amandiona kuti ndikufulumira kwambiri mm. ndiye ndinapanga mba ija ndimkapita ndekha pa bus linking africa mm. kupita ku south africa ndinakhonza mm. but nditakhoza mba ija the institution didn't recognize it yep. then because i had several houses now ndi inflation imakwera kwambiri koma nyumba zimene ndimatengazo timatenga pama interest rates a 5 percent pamene mm. inflation inali ma 40 50 so what happened was that nyumba zija ndimagula zija ngati ndinayigula chaka chino uh, nthawi imeneyo inali 132000 ndiye umapeza kuti yafika 500000 kenako yafika 1 million kenako nagula inayake nagula ku Nyambadwe 700 inapeza kuti yafika uh, s- yafika 1.5 million imene nagula ku Nyambadwe nagula about 1.5 million inapeza kuti yafika no nagula 5, 5 million inapeza kuti ya- yafika ma 12 million then immediately nakumanizana ni mwayi nthawi zina kuchita bwino umakhala kuti wakumanizana ni mwayi Mm. ndiye anapezeka kuti makampani ambiri uh, nthawi ya dr bakili muluzi ana- amapanga privatize Mm. kuti government isamakhale mu business yomapanga run ma, govern- ma, ma, ma, ma business Mm. then azinzanga ena amene ndinamaliza nawo skulu anapezeka kuti anandiuza kuti ase pali maloni awawa ukhoza umapanga access kugula ma, ma, ma company awawa ma share awa ndi mmene ndinayambira Mm. and uh, I started buying shares. I think when I was uh, 35, uh, with my wife,

and we made about 7 million ndalama imeneyo tinakatha kugula nyumba ku Namiwawa yoti panopo tikhoza kugulitsa mwina make 700,000 700 million yeah. panopo mm. so nakumanizana mtimu ati mmene toto mpaka na pena nazipanga mess up when i saw i, I did business yeah. so kupanga kuyamba za ndalamazi nayamba pakale kwambiri mm, mm. komano kuti chimene chimachitika nchonena kuti Malawi munomo muli anthu ambiri ambiri amapanga ndalama koma i think samapanga share mm. nde simungadziwe ali ambiri kwambiri amapanga za ama, ndalamazi amazipanga ndithu ali nazonso zambiri koma samapanga share chifukwa cha mwina culture yathu kuti anthu amabisa zinthu zimene ali nazo but ine i decided to step out and say you know what i'll be sharing what i'm doing so mashare awo ndinayamba kugula kalekale 23 years ago mm. i remember nthawi imeneyo timagula mashare ngati ena etiyo pano eleka pachani timagula 2 kwacha mm. NBS timagula 2 kwacha, National Bank timagula ma 10 kwacha, panopo ma, ma share amenewo ndi ma 12000 chakuti. So nakumanizana ndi mwayi kati nabadwa msanga akanatani koma we took a risk that time because people were not keen mm. to buy those shares. Mm. And later on you'll be surprised we borrowed money to by even more shares. There were some shares, I'll give an example, a practical example. An institution was being forced to sell, they couldn't hold two banks. So they were being forced to sell some of the shares in one of the banks mm. and chimene ndinapanga ineyo ndinapempha kuti ine ndalama ndilibe koma bonasi yanga ndiyipanga commit ndizakupatsani salary yanga azindidula ineyo mundipatse ma loan anatipatsa block 1 percent ya kampani imeneyo tinagula mm. we didn't pay a single penny and that was like maybe 30 million shares mashare amenewo tinagula 12 kwacha 50 those shares are now in thousands mm. so ndamazi tinazipeza because we're taking risks because anthu ena amatha kupeza mwayi umenewo amakanika mm. but the other thing is that ndinali munthu wokakamira if i remember mashare amenewo ndinkafuna nditagula ma 100 million koma anandikaniza anati timpweteka munthuyu mm. chifukwa ma share price itati yagwa munthu uyu ndekuti he has no fallback mm. then timpatse pang'ono nde anandipatsako pang'ono mm. pang'ono pake being about 30 million shares and that 30 million shares is a lot of shares now mm -hmm. and i've continuously borrowed Ine sindimaopa ngongole. Ngati pali munthu amene amapanga kadziotche ndi ineyo but I do take calculated risks because am a chartered accountant, a chartered banker and I do understand finance nde ndimatha kuona ma projections a institution ija and I take a position so that's how I've been able to make money so that's how I can say it yeah. So uh, no, I want to take you back a little bit when you were explaining about uh, you know buying properties. Uh, at at such an age um mma 30s munthu kumakhala ndi malingaliro ogula nyumba inu nzeru zimenezi munazitenga kuti chifukwa chonena kuti munthu akati wachoka ku college kuja wayamba ka ntchito tiram- tindalama watipeza munthu wachinyamatabe ngakhale anyamata amakhala osiyanasiyana koma pa peak pamene pajapo kuti munthu you are, you, you are at your prime yokuti mwina ukufuna uyambe kukudyako ndalamazo komano inuyo in your 30s kumaganiza kuti ndigule nyumba nzeru zimenezi munazitenga kuti So nzeru zimenezizi ndinazitenga kwa bambo anga mm. because um, what used to happen nditangoyamba kumene ntchito mm. ndi, ndinali ku lilongwe bambo anga anali kunoko so almost every day he would call me just to catch up with me ndiye ndimawauza kuti kuno kuli ma benefits awa chanichani nde amandiuza kuti ah, musagule galimoto bwanji mugule nyumba mm. ndiye ine n'kupezeka ndagula nyumba so i had a very good mentor which is why i hold my dad in very high esteem mm. so he would mentor me kundiuza kuti pangani choncho komanso nthawi zina even ndi ku office kuja ukapezeka kuti umati ukayamba ntchito kumalo kuja amathu amapezeka kuti anthu akupanga zaulesi mm. then tikucheza ndikuwauza kuti "Ih, kunoko anthu amanena zakuti zakuti then my dad would be like ah mwana wanga iwe usatani zimenezo usatengere nawo Anthu akamapanga ulesi amandiuza kuti iweyo tani, apopo ndiye polimbikira chifukwa choti anthu pamene akunyanyala ntchito, iwe pamene ukulimbikira, chimene chimachitika n'chonena kuti mabwana aja amatani, amaona. So my dad was a great, a great encouragement. Komanso ndinapezeka kumalo kwabwino konena kuti amaperekeka ma loan chifukwa inali company yoti imabwereketsa ma loan a nyumba. Ndiye ineyo I took advantage of the fact that there was an opportunity.

in the stock market Aw, thank you so very much uh, zikomo chifukwa cha funso limenelo ine ndimanena kuti i- do you know ineyo nayamba kusunga ndalama ndi nzaka 13 eh? wow koma ndiye ngati munayamba kusunga ndalama mu nzaka 13 ndalamazo kunyumbako khobidi tidaliwa ankhoma ayi tsopano ndalama zimenezozotu nayamba ndi olo Mm. tinkamenya olo umanziwa olo ya mabo oh yes yes yeah. Eh. eh, eh. nde ku Soche uku kunali nali katakwe Soche East ija mm, mm. nde timamenya olo ija nde amabwera anthu nde tima- timasiteka mabotolo Mhm. nde ndikawina mabotolo aja ndimapita nawo ku mtawuni kukagulitsa wapansi Mm. kuchoka ku Nkolokosa kukafika uh, opposite uh, malawi stock exchange kumene kuja kunali Kandodo ndigulitsa ndikachoka pamene paja ndikatenga ndikagulitsa- ndikagula freezes ku Ndirande wapansi kenako ndidzera pa Universal ndigula Toffee, kenako ndiyamba kumagulitsa mmakwalalamo mpaka ndinatsegula account ndi nzaka about 14 if not 15. Azimayi a mma line aja ankabwereka ndalama kudzera kwa ineyo kudzera kwa mayi anga. Ndi pamene ndinayamba kuidziwira ndalama. So ndalama iyiyi munthu wa zaka 30 kaya ndi wa zaka 40. akwaku ndama is- osamangoidya ayi osamatengeka nayo ine ndimanena kuti ukakhala ndi ndama ija let's say uli ndi 100 kwacha Mm. uchotsepo 20 kwacha upange invest ineyo ndimakudziwa even mmene nali ndi nyumba ku area 18 yoti ndagula or ndimadziwa kuti mtengo wake wakwera sindinali excited zonena kuti ndiigulitse nyumba iyi kuti ndigule ka galimoto ndimadziwa kuti iyi value yake idzakwera ine ndimayenda pansi kuchoka ku area 18 ku nyumba ina ndikuyenda wapansi kufika ku city center olo ndekuti ndiyenda ndikafika from area 18 uh, b ndikakwera town muja koma ndimasunga ndalama pambali ine ndimanena kuti artist 10%, mutati mwayamba panopo, amanena kuti the eighth wonder of the world is compound interest. Mutati mumasunga ndalama imene ija pang'onopang'ono, pang'onopang'ono, K10, I mean 10%, 10%, over time ndalama ija idzakula. The compound int that I experienced was the properties that I bought earlier on because it was now easy for me kuti ndikhoza kumabwerekera mm -hmm. koma ngati ulibe mwayi wa property ine ndimanena kuti it's either you do it alone or you bring a few friends mm. and chachikulu ndikukhala serious amalawi ife nthawi zina timatha kukhala laid back kungoyikapo mtima basi kunena kuti izizi tifuna zitheke osaganiza za mawa osaganiza za 5 years maganiza 10 years tikamatha 10 years apapa tiyiphula tikhala ma billionaire mm. and i challenge you ubillionaire si kutalitu mm. ayi nzotheka ndithu billionaire malawi mm. aya billionaire in, in malawi and kwacha kapena in us dollars in, in makwacha a malawi izizi eh. aya aya zosavuta mm. i'm telling you uh, mm. it, ife tinalo gulu lathu lina lake lomwe tinayamba from university tinayamba pang'ono pang'ono aliyese amasonkha pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono koma aliyese amapanga kuti ali ndi zake it's just that it's a serious group very committed Mm. osachedwa apa ndalama zathu zija zinali 300 million panopo ndikuziona kuti zili 1.3 billion 1.4 billion Wow. it's growing because we've been investing timayikapo maganizo pa chinthuchi and chikukwera i know naperekanso chisanzo munthu oti anayamba pang'ono pang'ono anayamba ndi amount yochepa i think anapanga invest kenako anayamba kubwerekera tindalama amount imene mwini wake ankapanga invest nthawi imeneyoyo every week i think ankapanga uh, 1 million if not 500 over time panopo portfolio yake ili 200 million koma anayamba last year. Wow. I know of winawake mzimayi amene anali ndi 20 million anayambapo kumagula timashare kenako analandira package yake ya pension about 80 million ndikugula ma share ena ake ma share aja anazakwera kufika 250 or thereabout anakabwereka timati margin trade facility chifukwa ukhoza kubwereka ngati uli ndi 250 umatha kukabwerekanso 250 ma, ma, ma, ma brokers amatha kukubwereka anakabwereka nkupezeka kuti ndalama zija over time panopo from last year to to date it's over 2 billion mmalawi mommuno ndinkanena kuti mmalawi munomu mabilioneawo Mhm. alipo kungoti anthu kwasamatani samatulukayi samanenayi Mhm. Mm. so pena pake munazanena kuti inuyo simmaopa ngongole Mm. and nankhoma one of uh, hindering factors to the success of most young entrepreneurs ku Malawi kunoko ndi access to funding and tikamakamba access to funding imeneyi mwina sitikukamba za ma grants koma tikambe nkhani ya financing ya mma bank or any other lending institutions yeah, in this country. Inuyo tika- ndikaku- ndikakuonani mmene mwaneneramo mukuoneka kuti mu ma financial institutions umu munalimo nkale. therefore mwina mmatha kudziwa kuti ngongoleyi tingaipange access bwanji, perhaps you had other privileges, you had brought, you had, you had bought property Yeah. that you could have used as collateral. Yes. Yeah, nde ndifuna inuyo muyankhule kwa achinyamata amene they have got brilliant ideas. You know, pa Facebook pano paja you call for ideas. Ah, yeah. Mmaona kuti anyamata aku Malawi kunoko ndi asikana ndi anthu oganiza kwambiri. Kwambiri. Yeah, but they lack that access to financing. They, when they try to knock ku makomo a m'mabanki nyumba ili kuti tionese property ngati collateral ndikufuna anthu amenewawa muwayankhule ndipo nkhani imeneyi mmaiona bwanji? So choyamba I will not talk about kuti ma bank ngati because I think ma bank aja chimene amazavutira za collateral imakhala kuti ali ndi history nde imaoneka kuti anthu samatani samabweza ngongole and kumene kunoko anthu kubweza ngongole kumavuta akangotenga ndalama ija amaona ngati ndi yawo but chimene ndinganene kwa achinyamata ndi chonena kuti, one, chifukwa choti umatha kukhala ndi chi idea chachikulu and they want to target that idea. It's like you want to, ufuna upite ku Lilongwe, ndiye ku Lilongwe kuja koma ya transport ulibe. Pali njira zingapo zimene ungapange. Its either ukakwere nawo ya matola ukakwere kumbuyo or ngati mwina yolipira matola ulibe mwina mwake ukuyenereka kukamenya ganyu kukweza kuwakwezera anthu aja kenako iweyo angokulipira through matola aja mm. so nthawi zonse tikakhala ndi idea achinyamata tisamanene kuti idea iyi ndingoyikakamira Mm. pali njira ina yonena kuti ukhoza kuyambapo china chake choti ngakhale iwe ukufuna ichi koma uyambire kaye apa ine ndikupatsani chitsanzo ine ndili ku secondary ndili ku college ku university inetu ndinapitatu ku ku Mchinji first year mm. nakulosa border nakabweretsa zitenje nadzagulitsa kuno napanga ndalama naposanso anthu amene anali pachani mm. pa attachment mm. nde ine ndimaona ngati kuti if uh, nthawi zina zake timakhala fixated mm. timakhala ngati njanji ndafuna ichichi nde chikuyeneka kutero mm. ine ndimanena kuti ku university Iweyo ukhoza kunena kuti osati ndi, ndizikuchapirani zovala zanu. Ungonena kuti ungokhala ndi ka iron or ubwereke uzibwereka weekend. Mm. Ndi kunena kuti ineyo ndili ndi laundry. Mwa kuchipatsa ulemu chinthu Eh, chonyozeka eh, eh.. Ndi kuyamba kuwachapira anthu aja. Mm. Ine ndimachapa. Wow. Weekend ija ndikhoza kumakuchapirani pa mtengo omverera. mm. ndi kupanga ntchito yabwino the challenge is nthawi zambiri sitimapanga ntchito yabwino mm. nde tipeze kaskilu kena kake kakang'ono kamene kangatithandize kupeza ndalama pang'ono pang'ono koma nthawi zambiri timakhala kuti timafuna zinthu zabwino msanga mm. and timapezeka kuti tikupanga rush ndi kukhala frustrated in the process koma the journey to greatness is not that easy. Mm -hmm. You need to put in effort and there's a lot of detours. And ma detour a ngati amenewo ndi ngati kugwira zintchito zoti mwina iwe sukuzifuna. Mm. Eh, inuyo mkhoza kunena kuti achikulire eh ndipatseni mpata ineyo ndi okhulupirika I'll be selling for you prebo, pro bono, all I need is ya transport koma ndigwira ntchito, ndikulimbikira zenizeni koma what happens is that ukakhala kumalawi kunono anthu aja akutani akubera nde pali ujeni ina yake imene ndikapanga compare ndi mwina mwake because at least I'm, I've traveled I know anthu aku West Africa ngati ku Cameroon ku Nigeria mm. they are very aggressive amathaso ukakhala kuti wapasa shop ngati ya Ndirande chake managers amatha kupatsana shop ya ma spare parts they will not touch a penny to the extent that kenako amakuuza kuti aise tenga shop iyi ndi yako pamene ife kungokupatsa minibus ija upeza kuti munthu uja akudyerani mm. kunoko ku malawi kungompatsa munthu kuti akhulupirike nacho chinthu chako chimavuta nde to your question anthu ambiri they want ali ndi masomphenya but am telling you masomphenya aja munthu ufuna uyambe chi business imafunika uyambire pena pake start with what you have yamba ndi chimene uli nacho ineyo zi- uje ndi- nta- ntayamba kumene ntchito inde ndinali nditagula nyumba ma resources anga anali ochepa ndimayenda wapansi but what was i doing ndimatha kuyankhula ku ukwati nde ndinali mc and ndinali mc uja onena kuti top mc but very reasonable mm. top mc but very reasonable Mm -hmm. so pali inuyo ine ndimanena kuti achinyamata ndi chiticho chimene mungapange and ine what i've realized the moment you start to volunteer kandi ku church kandi mu community mwanu kandi muchani anthu amakudziwa kuti mwana uyu ndotani ndokhulupirika ukamtuma even anthu amene amatigwirira ama, ama, ama, ama zintchito Inuyo ndikakupasani let's say K10,000 pabwera change uh, K500 imene ija musaitcholere mthumba ya mm -hmm. abwezereni mm -hmm. it sends a certain message mm -hmm. kenako anthu amayamba kukukhulupirirani ine kale even za mashare izizi anthu ndi amene ndinkapangira ma memorandum of uh, ma MEMARTS machani kenako upezeka kuti aah pano amandipasa mastake akuluakulu mtima business tija mm. koma ine ndi amene ndinali ngati othamangathamanga ongothamangathamanga koma ndimakhulupirika anthu kuwerengera ndalama ndimadziwa kuti akunditumawa ndi mabwana amakhala busy kumachita kuti usayinitse kuwadikirira ali mmeeting andisayinire and kenako anaona kuti ah, mwana uyuyu ndi othandiza mm. e, ndipo pakakhala opportunity amandikokerako ndi chinthu ndi chiticho chimene mu community mwawo achinyamata angakokereko kuti inuyo ndiwe mwana okhulupirika utithandize ichi mhm. pamene apopo ndi pamene pamativuta olo kunena kuti ineyo akuti akuti ankolo ineyo ndi ndi ka license kanga ndikuona kuti ngati mumakhala busy kwambiri ana aja ndizikawatula ndine without expecting anything mm. i'm telling you adzaganiza okha azakupatsa china chake mm. koma it takes a lot of patience mm -hmm. mm.

leader of influence. So ine ndimanena kuti utsogoleri mm -hmm. olo angakhale kuchita bwino you have to plan it it doesn't just happen you have to be intentional so ntangomaliza sukulu ndayamba ntchito ndikudikira mzimayi kuti amalize sukulu naye mm. i was very busy in church extremely busy kuntchito kuja akati wina wake my dad told me the only way for people to recognize you is anzako akamapita ku holiday olo akufuna atapita ku holiday iweyo unene kuti ntchito yako ndikhoza kutani Mm. ndikhoza kugwira Mhm. ndikuthandizani Mm. anthu akufuna kutenga afternoon ndikhoza kugwira kenako you become a leader chifukwa choti amadziwa kuti amene amatha kutenga ntchitoyi ndi iweyo so its painful but you need to make you have to be intentional uzidziwa chimene ukufuna pa moyo wako mm. ineyo ndimafuna ndidzakhale bwana panopo koma so you, you don't want to help others udzakhala bwana bwanji so for me i was very intentional nde olo wina wake akanati ndikufuna afternoon off ndimanati a ah, ingondiphunzitsa pang'ono mmamawawo ineyo i'll take over your job then mukabwera you, you, you, at least sipaoneka gap so that's how i started ku church kuja ndimamasulira ndine anthu achokapo kayatani i was the last one to- kumathandiza mipando chani to the extent that i ended up being an administrator of living waters church then in lilongwe when i was only 29 years old if not 30 ndinali kale ndili administrator oyang'anira ku Lilongwe ndimatsegula nawo ma branch ku 36 ku 25 kuchani ine ndi oma kuma, kumalipira azibusa aja in the community so it's kumapezeka pa zochitika utsogoleri uja you have to be intentional koma ngati ufuna kuti ungotchuka kuti amasuta kaya amamwa kaya wandidolo kaya ndi shasha nobody is going to to really uh, give you responsibility mm. because they know kuti ah uyuyu apa you drop the ball koma uchita kuoneka kuti wewe umafuna utsogoleri ndili panopo nditumeni ndifuna pali chani pamudzi pano mm-hmm. mm. mm. let's talk about uh, family visibly you do seem to be a very responsible family man this is undebatable we all know that and sikuti zimangoonekera pa inu nokha even uh, your younger brother Dr Nkhoma mm. and of course malemu abambo aja mayi zimaoneka kuti mu- anthu amachokera ndithu ku banja looneka kuti ndi la ma values ndithu mm. um, ndisanakhazikike penepopo ndimafuna ndikambe nkhani ya spouse support mm. it clearly shows kuti you and your wife come a very long way kodi nkhani ya success mumaiona bwanji uh, when it comes to support imene imayenera kukhalapo pa ma spouses okay. no imeneyo ndi funso labwino angakhale bible limanena two are better than one One chases a thousand, munthu mmodzi amathamangisa chikwi, anthu awiri amathamangisa zikwi ten, there's a multiplying effect, so ineyo ndine wothamanga magazi kwambiri moti ndili ngati munthu uja akhoza kungothamanga zoti kukudutsa magalimoto ukuku ayi galimoto imgunda pamene my wife will say aah taimani kaye have you checked this, have you checked this, So imandithandiza to look at the blind spots amene ndili nawo. So success ndi kukhala ndi mzimayi ka a good family zimathandiza chifukwa choti ulibe ma pressure ambiri a za families so you are able to think clearly chifukwa if you've got battles fighting battles every ti every now and then you can't think clearly nde kuchokera kwa bambo athu uh, tinaona chifukwa choti wa ku- kunyumba kwathu every day it was like a church service so you'd have one hour of prayers uh, then you go to bed so even mukamakwatitsa paja zimenezo kumakhala za dongosolo and eh, then my dad and my mom amachita kutiitana once in a while kuti mukhale limodzi as a family so it's something that indeed makolo athu anachita ku kudzala mwa ifeyo mm -hmm. on family values koma zimathandizira success chifukwa choti anthu ifeyo ngati ngati ma human beings timakhala ndi ma blind spots pa zina zake sitimaziona or mwina ma personality athu ndi osiyana ngati ine ndothamanga magazi ndimatenga ma risk kwambiri pamene akazi anga

a person that is doing well in life, inspiring others, and at the same time appearing to be boastful, appearing to be pompous. How do you consciously uh, walk that line? Uh, pena anthu samakuona- samakunena nkomwe kuti "Ah, koma nkhoma ajaso pena pake ndamakangata amatama bwanji Ah, komanotu kunena moona mtima ndiyonena kuti it really depends ndi mmene munthu akuonera. Ndi- Mm. eh, chi- chilungamo chake Mm. nchonena kuti sungakondweretse onse sizingatheke zimene sizingatheke pamene wina akutengapo chitsanzo Mhm. ndikukhala inspired wina amadzatengapo kuti akupanga matama so at the end of the day if you want to inspire people some people will be inspired some people will be, uh, will be offended mm. uh, ndi mmene timakhalira moyo uwu i think uh, chimene ndimachita chofunikira kwambiri chimene ndimachita ndi chonena kuti muzochitika zanga ndisamanyoze anthu kaya background yawo ndiyotani kaya kutani mm. but let's say ngati ndikuyendetsa galimoto yakuti lexus mm. ndikuyendetsa basi ndi yanga mm. e, so olo ntakhala kuti ndajambulitsapo nanga ndajambulitsapo chinthu cha mwini wake Ayi, chanu ndi changatu olo ngati ndavala ka ndav- ndavala sheti iyi itakhala kuti ndi ya mtengo wapatali nde ndika- ndisayivale chifukwa choti anthu akhumudwa kuti akupanga matama ndi yanga kale Eh, ndi anu. Eh, nanga ndipanga bwanji chinthu choti chilipo kale Akondanse. so koma pankhani ya magalimoto yomwe mwana nayo Eh. so eh, i mean you live visibly we, we see that your cars your travels your son is coming from uh, um, outside kupita maybe kwapanga attend ka- a set- a- a- a- any uh, academic event kumasukulu kwawo kuja anthu sisija amakhala akuona inunso mmaona kuti to a very good degree to a very larger extent uh, that creates pressure kwa achinyamata amene amakuonani inuyo ngati benchmark ya success. Akamakuonani inuyo amati, Eeeh amwene, paja ndi benchmark. Koma ndingafikire bwanji kumene kujako? In the long run, anthu aja amakhala ndi pressure, amakhala ndi pressure, nanenso ndikhale ngati Bena uja. Zinthu zimenezi mumaziona bwanji? Simumapereka pressure kwa achinyamata? Amene oti akhale nayo pressure-yo. Eeh, because

he is this age i'm only 20 i still have 30 years to go mm. so maybe what i'm doing i just need to be the best at, which is why i do share my pictures anga even akale mm. ndikuoneka nsapato yanga yosaoneka bwino mm. the reason is nachokeranso kwina kwake nanenso mm. eh, sikuti ndangofika apa apa nkungo kungofikapo so what i do is i'm giving a whole picture mm. kuti ukhoza kuyambira kumunsi kukafika kumtunda mm. koma pressure imeneyo achinyamata mm. akhale nayo mm. kuti akhale creative because it's when you are under pressure that's when you now become innovative kuti what else do i do ine ndimafuna nditachita bwino chabwino ngati zili choncho ndinyamuka lerolo Usiku uno ndikatenga chimanga ku Mchinji ndibwera nacho mtawni mamawa muno ndipeze anthu ogula agule kenako nane ndizipeza ndalama ineyo sindifuna kukhala chimodzimodzi pressure imeneyo ndiyofunikira kwambiri. Now I wanted us to lighten up our conversations, we'll certainly dive into some trivial questions. Yes. As a banker, I want you to, I want to take you down the memory lane. Yes. As a banker back in the day, um,

a system that has been hacked by hackers, I want people to understand kuti banker uja akamakhala, nkhawa zimene amakhala nazo posamalira the establishment of a bank, chinthu choti chikunyamula ndalama za anthu ambirimbiri, ma worries awo. Ma worries, eh, ma worries a banker ndi a banker ndi ambiri. Mm -hmm. uh, when you're sitting at an executive level, mm -hmm. um,

Yeah, game imene ijayo ndi yayikulu kwambiri. Mm. Uh, you don't just go there and say ah you know amene ndikuonera ineyo mm. nakakhala ineyo mm. uh, those are ma like monday coaches mm. uh, which is why you don't why because i mean honestly if you really wanted nanga ine sinakhale bolo kansala mm.

mutapezeka kuti muli ndi say 5 million dollars Mhm. interview mukhoza mwina kuithera panjira mukwera pa tebulo apapa basi ayi ne zachibwana sindikufuna why your, your circumstances have what Have have changed yes they have changed yeah so i've never been a president kuti ndisankhidwe president ndikuti sindidziwa kuti paja ndingafile bwanji Mhm. mwina ndi pamene ndoyitana azibale anga mwina ndipo so but the key for me is that you need to have

Mhm. So, Bwana Nkhoma, um, tikupitirizabe ndi mafunso awo a trivia awa chifukwa ndiye ndikuona ofunika kwambiri mwakanika inuyo mwakanika kundiyankha za ujenizo za kabinetiyo nakupasani mwayi umene mwina nali ndaliso kuti muthu adzakhala president ku Malawi kuno ndiye mukukana so ayi ah. mukumakana kukhala president uku. Iya, Eh, i- koma ah, Ah, I'll, te- I'll, I'll tell you what. I'll tell you what. Upres- upresident uja eh, palibe anabadwa ndi upresident mm,

ah koma boza I'm, I'm telling you ah inu uka- ukanika kuse- ku- ku- kuchuza kuti ndisankhe ndani apapa no eh, ndikamalowa Eh. eh, i'll give an example of this year mene wapita kujeni kuja Mm. i was with my wife Mm. ndimaye paja umaganiza kuti akundisankhe uti Mm. so it happens to me because i think

ngati pamakhala china chake cha controversial chimakhala chokhudzana ndi mwina how men should, should be like mm. or how women should be like mm -hmm. uh, those are the controversies i because i think my focus has consistently been uplifting people's spirits. Mm. Um, I'm short of just putting verses mm. or whatever it is, mm. uh, but I want to be a bit practical. So ndimakhala ndi ndikamapanga maujeni anga sindimakhala ndi maujeni a controversy acho onena kuti ndimpweteke wakuti wakuti mm. because that's not in me

so that's my spirit so it comes from a spirit of kumafunira anthu zabwino mm-hmm. nde sindimakhala ndi ziya zomwe aponya ma controversy pamene paja ayi mm-hmm. ayi mm-hmm. it's not in me okay so as we are winding up hmm. i wanted people to appreciate the philosophy of benedicto bena nkhoma do you believe in capitalism

in our village thats part of the social part because as human beings ill tell you what palibe chinthu chimene chimamukondweretsa munthu ukhoza kukhala ndi magalimoto koma chimene chimakukondweretsa bwino kwambiri ndi pamene ukuona moyo wa munthu ukusintha nde chimene chijacho chimabwera ukamuthandiza koma where you've got an opportunity to make money make very good money so that you're able to channelt kumene kuchako mm -hmm. kwina iweyo ndama zijanso ukutaninso ukuzijanso mm -hmm. eh. so uh, lastly in a minute uh, how do you want the next generation to interpret your story as a success narrative or a faith journey or a leadership manual, how would you want the people that are watching this video perhaps 15 years after because this material will be pa intaneti mpakana kalekale Wow. anthu amenewo azakumbukire bwanji mbiri yanu a Nkhoma Ineyo uh,

i dont believe pali anthu ena ake amachita kukhala a special special mm. of course you have which is why when you look at a, uh, a graph ya ujeni imakhala bell mm. kuti uku anthu opandiratu potential akungokhala ocheperatu mm. anthu amene ali anzeru kwambiri ocheperatu mm. koma ambiri ife timakhala pakatipa mm. Pamene pajapo ndi pamene pamabisala zinthu kuti ena amagwapo ulesi. Ine ndikufuna anthu adzandione ngati munthu amene amafunitsitsa kuti miyoyo ya anthu itukuke, ipite patsogolo ndipo kuti dziko lino lipite patsogolo. Yeah. Benedicto Bena Nkhoma it has been a pleasure hosting you inside Face to Face podcast. Ndikupaseni chanza Hey. perhaps I may, I may tap into the millions.